an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ala tanu an bɛ ala barika da an bɛ ala wale ɲuman dɔn an bɛ nɛɛma ɲini a fɛ a ka kɛ an kuntigi kan a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sɔhabaw an bɛ majumu'a min kɔnɔ n'o ye groupe diinɛ kalanbulon ye an bɛ a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugaw kɛ aw ye ka dugaw ɲini aw fana fɛ hɛrɛ ni diinɛ faamucogo ɲuman ala ka o di an bɛɛ lajɛlen ma i komi kira y'a fɔ cogo min na ko n'ala ye jɔn min kanu ni diɲɛ hɛrɛ ani lahara hinɛ hɛrɛ a b'i sɔn fɛn minnu na o dɔ ye limaniya ye fɔlɔ a t'o di a jugu ma ala tɛ diinɛ faamu fana di a jugu ma abada n'ala y'i sɔn diinɛ faamu na a y'i sɔn diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen la o la an ye nin kalanbulon in sigi youtube sanfɛ k'a sigi facebook sanfɛ k'a sigi intɛrnɛti sanfɛ pour que ni minnu ka jan an ka se ka surunya ɲɔgɔn na an ka se ka aw lafaamuya an ka se ka aw bilasira an ka se ka aw lakalan k'a sɔrɔ farikolo ka jan parce que fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i k'a kɛ a dɔnni kan o de ɲɔgɔnna tɛ o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka lajɛli cogo ɲuman na a n'aw ka lamɛnni cogo ɲuman An kɛlen kɔ ka ala tanu ka nɛɛma ɲini ala fɛ ka foli k'aw bɛɛ lajɛlen ni silamɛya folikan ye an bɛ waati min kɔnɔ hali bi an bɛna kuma o waati de kan o ye jumɛn ye sunkalo tile tan laban an ka o don walanda bolila tile tan laban baara minnu kan ka kɛ a kɔnɔ nafa minnu b'a la olu baaraw daminɛna kaban an bɛ dugawu kɛ baarakɛlaw ye an bɛ dugawu kɛ dɛmɛkɛlaw ye minnu b'a la ka baara in jukɔrɔma tintin ani minnu b'a la ka baara in kɛ soju ni misiriw kɔnɔ ala ka sɔn kɛtaw ni fɔtaw bɛɛ lajɛlen la bi an bɛna kuma min kan o de ye ni sunkalo bɛ ban ko belebeleba fila bɛ yen silamɛw b'u ɲɛsin ko minnu ma o fɔlɔ o de ye zakatu alifitiri ale bɔli ye zakatu fitiri kɔrɔ min b'a la o de ye minni jaka minni jumɛn jaka i ye sunkalo tile mugan ani tan min sun walima sunkalo tile mugan ani kɔnɔntɔn min i y'o min sun e mana tila sun in bɛ taa ala yɔrɔ sun in bɛ taa ala yɔrɔ a mana taa ala yɔrɔ a bɛ se ala ma n'a sera ala ma i b'a sɔrɔ ani nɔgɔ dɔw don ani poussière dɔw don ani gɔngɔn dɔw don dɔw yɛrɛ ni kasa gon dɔw don i ka sun bɛ arrêter a bɛ jɔ bɛɛ ka sun jɔlen don ni sunkalo banna an bɛɛ ka sun bɛ jɔ sisan mun b'a latɛmɛ mun b'a to ala b'a minɛ mun b'a to sara b'i lasegin e ma baara kelen min b'o kɛ o de ye zakatul fitiri bɔli ye an baden alisilamɛw an bɛna lajɛ ka dakuruɲɛ fila fɔ a kan zakatul fitiri donna diinɛ kɔnɔ madinɛ sigi san filanan kira bɔlen maka ka taa madinɛ zakatul fitiri donna diinɛ kɔnɔ ka kɛ sariya ye sunkalo kɛra diinɛ kɔnɔ fɛn sariyama ye jaka mun n'an b'a bɔ nafolo la o kɛra diinɛ kɔnɔ fɛn sariyama ye seli mun n'an b'a kɛ sunkalo kɔfɛ o kɛra diinɛ kɔnɔ fɛn sariyama ye layafa seli kɛra diinɛ kɔnɔ fɛn sariyama ye ninnu bɛɛ kɛra diinɛ kɔnɔ fɛn sariyama ye madinɛsigi san filanan donc a donna diinɛ kɔnɔ nin waati la kun jumɛn b'a la ka e yɛrɛ saniya e min ye sunbaatɔ ye k'i saniya k'i bɔ i jurumuw la k'i saniya k'i bɔ ala kotaw la ala kota minnu n'i y'a kɛ k'i to sun kɔnɔ k'e saniya k'e bɔ o la kelen filanan i ye sun min fana kɛ k'o fana saniya ka bɔ o nɔgɔ ninnu fana na i y'a ye saniya fila de don e min bɛ sun a bɛ saniya i ye sun min fana kɛ a b'o fana saniya k'o di ala ma nin ye fɛn ɲumanba de ye dɛ donc zakatul fitiri nin ye a bɔkun ye sunna de don sunna mun don sunna wajibiyalen don o kɔrɔ ye di ala kira taara fɛ ala kira y'a fɔ ko k'a kɛ parce que sunna bɛ tila tilayɔrɔma damadɔ hali n'an m'o bɛɛ fɔ mais nin sunna in ye sunna wajibiyalen de ye hali n'i y'a ye i b'a dɔn nin sunna in kɔni nin kan ka kɛ dɛ ɛ sunna o sunna b'i ka sun saniya k'a se ala ma sunna o sunna bɛ e yɛrɛ saniya k'i bɔ sun min n'i y'a kɛ ni jurumu minnu ye k'o bɛɛ yafa y'a dɔn o sunna ye sunna wajibiyalen de ye dɛ donc o la sunna de don mun wajibiyalen don mais farida tɛ n'a se tɛ i ye a bɛ bin ka bɔ i kan farida tɛ n'a se tɛ i ye kiyama i tɛ ɲininka ko mun na k'i m'a bɔ non a y'o bɔ o kun na mɔgɔ o mɔgɔ n'a se tɛ o ye o tigi de kan k'a minɛ o man k'a di bilen dili bɛ bin ka bɔ o kan minɛni bɛ wajibiya o tigi kan o k'a minɛ n'a y'a sɔrɔ donc a nana diinɛ kɔnɔ nin cogo la madinɛsigi san filanan a kun de ye nin ye mais nafa jumɛn b'a la a bɛ sunbaatɔ saniya k'i bɔ i jurumu na o y'a nafa dɔ ye sun mun n'i y'a kɛ k'a di ala ma a b'o fana saniya k'o lajɛya k'o lase ala ma o baraji cent pour cent e bɛ o sɔrɔ o y'a nafa dɔ ye a sabanan ye jumɛn ye fantan minnu b'an cɛ la dɛsɛbaatɔ minnu b'an cɛ la a b'o olu fana bila nisɔndiya minɛn kɔnɔ parce que o de fɔra ko a ye nin di dɛsɛbaatɔw ma walasa u ka kari u ka jɛn delili ma seli don u n'aw bɛɛ ka kɛ kelen ye nisɔndiyako kelen na farifoni kelen na kɔntanko kelen na dugawu kelen na tulon kelen na yɛlɛ kelen na donc o la zakatul fitiri ko k'a di dɛsɛbaatɔw ma walasa u ka se ka delili dabila o la a bɛ fɔ ko k'a bɔ joona joona avant yanni seli cɛ tile fila walima yanni seli cɛ tile kelen walima yɛrɛ n'a fɔra ko kalo yɛrɛ k'i k'i jija k'i k'a bɔ nin y'a bɔ waati damadɔ de ye a y'a faamuya sisan a kan ka bɔ mun ni mun de la a kan ka bɔ fɛn minnu na o fɛn dɔ ye jumɛn ye balo balo aw ka jamana balo jamana bɛɛ n'i ka balo cogow don mali la yan n'i ko ko balo An bɛ mun ye? A fɔlɔ, o ye malokini ye. O ye balo dɔ ye. A filanan, o ye kaba ye. A sabanan, o ye kininge ye. A naaninan, o ye saɲɔ ye. A duurunan, ɔ, ne ye nin fɔ, ne ka Dunbiyalakaw ye, o ye shɔ ye. A wɔɔrɔnan, o ye fini ye. A wolonfilanan, o ye alikamaw ye. Hali n'a y'a sɔrɔ o shɔ, fini ni alikama ninnu, tiganikuru ninnu, ani shɔw mɔgɔw tɛ olu bɔ ten en général k'o di zakatul fitiri caman bɛ dan malo kininge kaba ani saɲɔ k'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ wele ko balo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ shɔ yɛrɛ bɛ dun ne yɛrɛ ka jate la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan sufɛ n'i ye minɛn ye mɔgɔ mɔgɔ bolo a taatɔ shɔ sanyɔrɔ la tilefɛ darakaw bɛɛ bɔ shɔ in de la o tuma na a b'a hakili to a la fana a kana ɲinɛ shɔko in kɔ a y'a don zakatul fitiri la k'a di fantanw ma a nafa ka bon ni sogo tɛ yen ale bɛ sogo plasi la ala ka hakili ɲuman d'an ma donc o la zakatul fitiri a ye bɔ balo minnu na o ye ninnu de ye sisan balo in hakɛ jumɛn de bɛ yen n'a fɔra ko k'o di zakatul fitiri la balo mun hakɛ min bɛ n'a fɔra ko k'o di o de ye pour que a ka se ka eh, lafiya directement n'i tɛ sun na ni mure b'i bolo i bɛ o min fa k'o di i ka sun nɔ na o ɲɛ naani o ye e kelen niyɔrɔ ye o ɲɛ naani o ɲɛ naani bɛ suma minɛn dɔ kɔnɔ ko sɔw n'o b'i bolo yɛrɛ o ka nɔgɔn i dan ye k'o fa dɔrɔn o y'a dafalen bon ko mure tɛ mɔgɔ caman bolo sɔw tɛ mɔgɔ caman bolo a bɛ dɔn ni kunnajɛ tɛ jumɛn ye sisan kilo jumɛn ye dɔnnibagaw ka jateminɛ na ko kilo tilancɛ k'a b'o bɔ o sigiyɔrɔma naani o kan ka bɛn kilo fila ma mais ko dɔɔnin bɛ o sanfɛ donc tɛgɛ kelen fako kelen n'i y'o kɛ a sanfɛ ɔ la la o na o dɔɔnin dafa mais kilo fila kɔni o y'a dan ye a man ka jigin mun kɔrɔ mais ka yɛlɛ o sanfɛ dan tɛ o la an b'o yɔrɔ walawala ka yɛlɛ o sanfɛ dan tɛ o la n'i ka denbaya ta bɛnna c'est comme cinquante bɔrɔ tilancɛ ma e yɛrɛ ko na k'a dafa cinquante na foyi t'o la na k'a dafa cent kilo la foyi t'o la baara ɲuman k'a daminɛ a daminɛ na ka yɛlɛ sanfɛ dan tɛ o la mais ka jigin duguma bon o de man ka kɛ donc o la n'a b'a bɔ a b'a hakili to kilo fila in na mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen mais a bɛ dɔɔnin fara kilo fila kan pour que a ka dafa i ka taga e ta ka taa ala la ala fɛ o de ka kusa ala ta ka taa i fɛ donc siran kosɔn ala ka hakɛ kana taa i fɛ i b'a essayer ka dɔɔnin fara jate kan pour que ala ta kana taa i fɛ donc o la balo mun kan ka k'a ye je crois que o dɔnna balo in hakɛ min kan ka k'a ye kilo fila mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen kilo fila denbaya tigi bɔ e de ko don fa i b'i ta bɔ i b'i musow ta bɔ i den minnu bɛ yen cɛman fara musoman kan i b'olu ta bɔ maraden minnu b'i bolo baarakɛlaw i bɛ nin bɛɛ ta bɔ hali den min bɛ bange ka bɛn n'a ye dɔw yɛrɛ ko hali den min bɛ ba dɛbɛ la n'a ni bangeni ka surun tile bi naani ɲɔgɔn na dɔnnibaa dɔ ye nin bɛɛ fɔ k'i b'o bɛɛ ta bɔ donc o la zakatuli fitiri bɛ bɔ denbaya tigi de fɛ mais o t'a bali ni denbaya min ko ko ne bɛ n ta bɔ o t'o bali muso bɛ se k'a ta bɔ dencɛw b'u ta bɔ denmusow b'u ta bɔ mais min kɔni bɛ ɲini fɔlɔ e min bɛ kan ka mara kɛ e ka bɛɛ ta bɔ n'i ye bɛɛ ta bɔ o y'a bennen ka bɔ mɔgɔ tɔw kan déjà que e y'a bɔ ka ban mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kilo fila n'i b'a kɛ malo ye kilo fila n'i b'a kɛ fɛn o fɛn kilo fila i bɛ se ka tɛgɛɲɛ kelen fara a kan pour que a jate ka dafa fitinin min b'a jɛ o ka kɛ o jɔyɔrɔ ye nin ye balo mun kan ka k'a ye balo hakɛ min kan ka k'a ye yala balo mun kan ka k'a ye maa bɛ se ka o nafolo di o nɔ na wa bon n'i y'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la dalilu t'an bolo kɔrɔ dalilu b'a yira k'a fɔ ko ala kira ye zakatul fitiri wari di dalilu tɛ an bolokɔrɔ mais dalilu bɛ se ka y'an bolokɔrɔ dɔnnibaaw ka faamu na dɔw ka faamu na nɔgɔya bolo ma o kitabu dɔ ye jumɛn ye durusul awaliya an yɛrɛ b'a kalan an ka madarasaw la malikiya kitabu dɔ don a ma mɔ ten a b'o kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka a samanu di a wari di balo mun n'i kan k'o bɔ o balo valeur o balo bɛ feere a ka dugu la kilo fila wari min na aw ka dugu la yen a tɛ comparer dugu wɛrɛ kilo fila la dɛ a bɛ comparer i bɛ dugu min na a bɛ feere da min na o wari k'o di ko baasi t'a la ko baasi t'a la bon darura kosɔn baasi t'a la dɔnni yɛrɛ fana dɔnnibaaw ka cɛsiri kosɔn n'a nafa bɛ yen baasi t'a la mais min ka kusa n'a bɛɛ o de ye balo min fɔra mure ɲɛ naani o de fɔra balo la mure ɲɛ naani wari la o ma fɔ dɛ n'o kun fɔra kun ka di dɛ sɔw ɲɛ kelen balo la mais sɔw ɲɛ kelen wari la o ma fɔ donc a valeur lajɛ dɔnnibaa dɔw fɛ k'i bɛ se ka o fana di dɔw y'o fɔ k'o bɛ se ka ɲa ni bɛɛ ye balo di maa ma wari di k'a bɛ se ka kɛ lahala a ka na balo in ta ka taa feere wari nɔfɛ donc ni waritigiw fana nana ni wari ye u bɛ ɲɔgɔn dafa balo jɔyɔrɔ bɛ yen wari fana jɔyɔrɔ bɛ yen nin ye dɔw ka faamu ye minnu ye wariko da yɛlɛ a la minnu fana bɛ kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ balo in yɛrɛ sɔrɔli yɛrɛ tɛ dɛ i b'a di mɔgɔ ma o ka gɛlɛn parce que degun bɛ kɔfɛmɔgɔw caman kan zakatul fitiri bɔli la ka d'a kan u bɛ jamana minnu kɔnɔ silamɛ jamanaw tɛ bon kafiri jamanaw don u mago tɛ ko in na kosɛbɛ bon o degun kosɔn k'i bɛ se k'i ka wari bila ka na dɔrɔla kosɔn dɛ kitabu min y'a fɔ minhaju de y'a fɔ k'i bɛ se k'i ka wari bila ka na i faso la yɔrɔ wɛrɛ a ka don balo la k'a di i nɔ na k'o fana bɛ daga degun kosɔn n'a y'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min a ka gɛlɛn Sinon fɛn min don ko k'a ta ka bɔ i ka yɔrɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ k'o tɛ bɛn mais dɔrɔla kosɔn i bɛ se ka hali balo in yɛrɛ sɔrɔ yen mais i b'a ta ka bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka taa di yen ko dɔrɔla kosɔn k'o bɛɛ bɛ se ka ɲa donc zakatul fitiri a bɛ bɔ waati min na o de ye tile fila avant seli tile kelen avant seli walima ni kalo yera mais an ka jija an k'a bɔ yanni ka taa se selikɛnɛ jiginni ma ni selikɛnɛ jiginna ni o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta ma bɔ i kana to yen k'i t'a bɔ i y'a ŋaniya mɔgɔ minnu ye t'a d'u ma hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ zakatul fitiri valeur sɔrɔ bilen mais a bɛ saraka valeur sɔrɔ an b'o fɔ mɔgɔ ye minnu ma se k'a bɔ joona fo selikɛnɛ jiginna kana bɔli to yen ko selikɛnɛ jiginna i y'a ŋaniya mɔgɔ min ye taa n'a y'a fɛ yen i ka taga di mais a kan ka bɔ ni zakatul fitiri bɔli min ye sisan valeur min i tɛ o de sɔrɔ mais fɛn min ye saraka ye i bɛ o baraji sɔrɔ donc perte t'a la mɔgɔ minnu ma se k'a bɔ a waati f'a waati tɛmɛna n'i y'a bɔ i ye saraka bɔ saraka dun fana ye fɛn ye mun ka ɲi maa kan ka min kɛ ka da a nafa kan an badenw an bɛ waati min kɔnɔ sisan sisan sisan sɔɔni an kan ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye nin a fɔra k'a di jɔn ma fantanw ani misikina fantan ye jɔn ye alifukara dɔnnibaa dɔw ko k'o kuma kɔrɔ ko mɔgɔ min ka san kelen balo t'a bolo o de ye fantan ye donc n'i y'an ka jamana lajɛ ka mali yɛrɛ lajɛ ka bamakɔ lajɛ an b'a fɔ ko mɔgɔ ka ca dɛ maa min ka san kelen balo o t'a bolo so kɔnɔ f'a ka wuli ka taa ɲɛɲini sinon a t'a ɲɛ sɔrɔ san kelen donc fantan ka ca an ka jamana kan mɔgɔ minnu kan ka zakatul fitiri minɛ misikina ye jɔn ye mɔgɔ yɛrɛ min ka tile kelen balo t'a bolo o fana ta ka gɛlɛn ka tɛmɛ fantan kan donc o la n'i b'a di i b'a di fantan de ma walima misikina delilikɛla quoi maa min mago b'a la i ka sigi i ka sigida la i sigiɲɔgɔn fantan i seliɲɔgɔn fantan baasi t'a la i k'a di olu ma baasi fana t'a la misiri minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ olu bɛ balo ninnu fara ɲɔgɔn kan pour que k'a dili nɔgɔya baasi t'a la fana a ka taga bila o misiri kɔnɔ sigida la yan hali an yɛrɛ ka misiri alihamdulilahi rabil alamin a baara bɛ kɛ yan an ka alimami fɛ a baara bɛ kɛ yen a bɛ tila a ɲɛ kan k'a di a tigiw ma a ɲɛ kan donc o la mɔgɔ dɔw t'u yɛrɛ bila fantan ɲinini na ɛlɛn dɔrɔn olu ɲɛsin n'a ye misiri la ka taga di diyagoya tɛ f'i ka taa n'a ye misiri la a fɔra de k'i k'a di i ka sigida i sigiɲɔgɔn i seliɲɔgɔn i dɔnbaga fantan ma a bɛ di o de ma donc zakatul fitiri nin de ye a kɔrɔ ye zakatul fitiri a bɛ bɔ kun min na nin de don zakatul fitiri a bɛ sariya minɛn min kɔnɔ sunna don mun ɲininen bɛ nin de ye o ye a kan ka bɔ mɔgɔ minnu tɔgɔ la e i muso i denw i ka maradenw minnu ye silamɛw ye jumɛn na balo la balo min ni dugumɔgɔw bɛ balo a la tel que bamakɔ yan an bɛ balo min na ka caya o ye malo ye o ye malo de ye dɛ malo dunnaw a cɛ ka ɲi a ka malo de bɔ dɛ a kana kaba bɔ a kana kininge bɔ a kana saɲɔ bɔ e bɛ malo de dun san bɛɛ e yɛrɛ ka kaba dun yɛrɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen e yɛrɛ b'o kalama i ka saɲɔ dun yɛrɛ ni sunkalo tɛ i tɛ mɔni i tɛ mɔni yɛrɛ i tɛ maga mɔni na donc bɛɛ b'a dɔn i balo min na ka caya nin ye ala bato de ye an baden alisilamɛw ala ko de don kana fɛɛrɛ foyi ɲini k'i b'o tigɛ k'i b'i den ka nɔgɔya bɔda ɲini k'i ta nɔgɔya ka taa nɔgɔya sira fɛ wa c'est vrai c'est vrai mais i bɛ ko min kɛ ni se b'i ye malo dun bɛ yen i dun b'a dɔn n'i y'o bɔ k'o di fantan min ma o bɛ min ɲɛ a ye i t'a ko ye yanni k'i dogo dogo maa bɛ se k'i dogo ala la maa bɛ se k'a jira ala la ko fɛn t'i bolo ala b'a kalama ko fɛn b'i bolo ala ye hɛrɛ k'i ka fɛn d'i ma i kan ka malo de di k'o barajiba sɔrɔ i bɛ tila ka taa i yɛrɛ dɔgɔya ka jigin ka taa fɛn wɛrɛ di mun mɔgɔ min kan k'o di o ni e tɛ kelen ye o ma ɲi dɛ a fɔra an ka baara ɲuman kɛ an ka tugu baara ɲuman kɔ an ka boli alijana nɔfɛ alijana mun a janya o bɛ san ni dugu bɔ donc la an b'a ɲini setigiw fɛ setigi k'i bila i ka setigi minɛn kɔnɔ ala ko la fantan k'a bila a ka fantan minɛn kɔnɔ ala ko la setigi man k'a bila fantan minɛn kɔnɔ ala ko la o ma ɲi o ye ala barikadabaliya de ye ala ye hɛrɛ k'i ye ka nafolo d'i ma e kan ka mun kɛ o ka bon o ye belebelew de ye e b'o min kɛ o de ka bon e ka sara de ka bon ni fantan ta ye kana ɲɛbɔ fantan ta fɛ k'i b'o ta ɲɔgɔn bɔ k'i pour que i ka se ka fɛɛrɛ k'i kana fɛn caman bɔ parce que e bolo a bɛna di mɔgɔw de ma o man kan ka kɛ nin ye o kan ka kɛ nin de donc an ka sabali an nin yɔrɔ faamu kosɛbɛ an minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ ma a fɔra balo min bɛ dun yan ka caya o ye malo ye minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yɔrɔ wɛrɛ ma min bɛ dun yen ka caya o ye min ye aw de b'o dɔn a b'a ko n'i yɛrɛ y'a dɔn fana tiɲɛ na hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ sigida min na keninge de bɛ dun yan saɲɔ de bɛ dun yan malo dun ka fisa dɛ na ka n ta kɛ o ye pour que n ka baraji ka caya i b'o de kɛ dɛ faman tatawwaha khairan fahuwa khairun lahu mɔgɔ o mɔgɔ hɛrɛ ko n'i y'a essayer ka a ɲini ka dɔ fara hɛrɛ ko in kan ala bɛ dɔ fara i ka hɛrɛ ko kan donc nin tun ye zakatul fitiri ye an y'a kanu ka kuma min kan miniti damadɔ